Dia dhaoibh, seo Brian ag labhairt inniu faoi ailtín beag a chonaic mé sa New York Review of Books le déanaí. Comhrá a bhí ann, nó tras-scríobh chomhrá a bhí ann idir an Uachtarán Obama agus duine darb ainm Marilynne Robinson. Anois, cúis náire is ea é domsa, b'fhéidir, nár aithin mé an t-ainm, go háirithe agus duaiseanna móra gnóite ag Marilynne Robinson. Ach sin sin, ní féidir liom, eh, ní féidir liom séanadh nár aithin mé an t-ainm. Ach cibé Bhí comhrá fada ag an mbean seo, Marilynne Robinson, leis an Uachtarán Obama agus tá siad tar éis an comhrá go léir a thras-scríobh focal ar fhocal agus a chur isteach sa New York Review of Books. Seo díreach an sórt rud a dhéanfadh duine leithleach.

Now, shílfeá go raibh Marilynne Robinson tar éis eitilt go Des Moines chun é a fheiceáil ach ní deireann an t-alt seo gur ollamh le litríocht í san Iowa Writers Workshop, áit inár féidir le scríbhneoirí dánachtaí a scríobh ó lá amháin go lá eile. Is dócha gur faoi leabhar a bhí siad ag caint. Fiafraíonn an tUachtarán de Marilynne Robinson an duine í a dhéanann scim de dhaoine gan a bheith ag léamh úrscéalta níos mó. Ceist mhaith, b'fhéidir. Agus meas tú, ar sé, an bhfuil tionchar ag seo ar chultúr, sé sin, an cultúr? Níl fhios agam céard é an cultúr seo atá i gceist aige. Dar leis, nuair a smaoiníonn sé faoin tuiscint atá aige ar a ról mar shaoránach agus nuair a chuireann sé a ról mar uachtarán ar leataobh agus an tuiscint a thógann sé, sé sin, a bhaineann sé lena ról mar shaoránach. Sé an, dar leis, an stuif is tábhachtaí a d'fhoghlaim sé ná stuif a tháinig as úrscéalta. B'fhéidir. B'fhéidir nach bhfuil sé ag fáil amach go leor. Sin ceann de na féidearthachtaí eile. Ach cibé, deir sé go mbaineann sé seo le comhbhá. Tá comhbhá tábhachtach. Baineann sé le bheith compordach leis an nóisean nó an tuairim go bhfuil an domhan casta agus lán le scáthannaí den dath liath, sé sin, nach bhfuil idir dubh ná bán Ach tá idir dubh is bán ann, má thuigeann tú leat mé. Agus fair play dhó, ach go bhfuil fírinne le haimsiú amuigh ansin go fóill. Agus go gcaithfear streachailt fána choinne agus oibriú dhó. agus tagraíonn sé don nóisean gur féidir le ceangal le daoine eile, fiú má tá siad difriúil uait, agus n'fheadar, n'fheadar seisean, ag caint le Marilynne Robinson, eh. Samhlaíonn sé í áit eicínt ag scríobh amach an scríobh láimhe, scríobh láimhe giobach mar a thugann sé air. N'fheadar, dar leis, an mothaíonn sise go bhfuil an cultúr comhchoiteann sin, comhpháirteach, chomh leitheadach agus chomh tábhachtach i saolta daoine agus a bhí, abraimis, nuair ba chailín óg í ag fás aníos in Idaho. Nó b'fhéidir an bhfuil. caitheamh aimsire níos spiagaí ag treascairt an na nguthannaí sin a mhúnlaigh an cultúr nuair a bhí sí óg. Ceisteannaí maithe sin. An bhfuil a leithéid ann níos mó agus comhchultúr nó cultúr comhpháirteach? Nuair a labhraímse le mo mhic léinn Tá siad chomh aineolach ar na rudaí a bhreathnaímse a bheith tábhachtach go bhfuil faitíos orm nach bhféadfadh siad ceangal a dhéanamh idir iad agus daoine eile. Tá aineolas chomh. leitheadach sa tír. Cibé, sin an méid a dúirt siad. Téann an comhrá i bhfad ar aghaidh agus nílimse ach ag scríobadh dromchla an chomhrá. Ach cuireann siad ceisteanna maithe agus is fiú, is fiú na, na ceisteanna seo a, a, a scagadh. Seo an chéad chuid den chomhrá agus foilsíodh é sa New York Review of Books ar an naoú lá déag mí na Samhna dhá mhíle is a cúig déag. Foilsítear an iris seo i bhfad roimh ré, mar tá 's agam go bhfuil an New York Review seo insa teach anois le ceithre seachtainí. Ach sin sin. Guím lá maith oraibh go léir. Sí seachtain Lá. Altaithe anseo ins na Stáit Aontaithe, agus tá's agam nach bhfuil a leithéid ann san Eoraip agus Lá Altaithe, ach guím Lá Altaithe deas ar phobal Mheiriceá uiliug. So, go dtí an chéad uair eile, tógaigí bog é, agus guím Rath Dé oraibh go léir.